Muselen ko ne ye bɛnkan dɔ ye o o ye bɛnkan de ye wa aa parce que muso fɔlɔ de ci caman ka kabini buguri cɛ i n'o de bɛ ɲɔgɔn bɔ o de b'i cogoya dɔn bon bamanan ɲuman a k'an ka foliba ye sunna bilanse fɛn minnu bɛ yen sa ɔ n'i ka hakɛ bɛ di a cogoya la k'a fɔ a b'a ka minɛn bila nin fɛ yan nɔ ne kɔni fɛ kojugu tɛ o ne ka hakɛ kɔni bɛ d'aw ma voilà parce que min ka gɛlɛn n'a tun y'a fɔli sa ayiwa an ka su tɛ d'an ma ɔhɔn
tɛnɛ bɛ dɔ fɔ awɔ lamini ala ka hakili ɲuman d'an ma lamini ne bɛ min fɔ muso in ye k'a ka sabali a ka sabali lamini ne ma basi fosi ye nin na mm. min ka gɛlɛn ni cɛ t'i ka su d'i ma a bɛ taa si aw fɛ yen kaban e lamini aw ma lafiya wa mm. e cɛ ka fini ma taa aw fɛ yen nɔ i y'a dɔn aw sen kɔni tɛ fini nɔgɔ ko la mm. n'i ka fini n'i y'a mɛn n bɛ n cɛ ka fini ko o y'a ye a ka fini nɔgɔ b'i fɛ yen de kɛ n'a ka fini nɔgɔ tɛ e fɛ yen nɔ e na fini ko kɛ e tɛ fini ko kɛ o. n'i y'a a y'a kɛ a y'aw furu ka na fara muso kan k'a fɔ k'a muso ko ka go a ye o tɛ koyi oui mais tɛnɛ est ce que o fana ka di a bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na parce que mais u bɛɛ tɛ an bɛ jateminɛ kɛ laadaw don mhm. mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka laada tɛ wuli muso fɔlɔ dun wari mana na a bɛ di muso fɔlɔ de ma a b'a tila n'a dɔgɔninw cɛ ɛɛ fini mana na balo mana na hɛrɛ ni hɛrɛ tana a bonya bɛ fɔ muso fɔlɔ de ye mhm. o b'a fɔ a dɔgɔninw ye cɛkɔrɔba caman b'a kɛ ten. o yɛrɛ bɛ bonya nati du kɔnɔna la kosɛbɛ ɛɛ o bɛ karama nati a bi a bi bɛn nati ɛɛ nin mana kɛ cogo cogo aw ɲɛmɔgɔ de ye nin ye nin mana goya ye cogo cogo ale de b'aw bɛɛ ɲɛ yan ɔ cɛ bɛ muso fɔlɔ bonya walasa tɔw ka tugu o kɔ a ka ɲi kɛ laada ɲuman don mais ni ninnu kɔmansera k'a fɔ ko a bɛ digi u nikun na yala o tɛ musoya yɔrɔw ye ka taa wa jateminɛ man ka kɛ o fana na jateminɛ ka kan ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la mm. cɛ ka fini ka kan ka bila ni muso kelen kelenna bɛɛ ka sokɔnɔna na mais ni ne bɛ muso ninnu place la o tɛ porobilɛmu ye mm. ne t'a dɔn o bɛ digi ale la ka da kun min kan a lamini mm. n'i tɛ porobilɛmu ye e kelen tɛ o mm-hmm. aw saba de b'a bolo a ka a ye ɲininkali de kɛ ko yala ko sariya don wa sariya m'a fɔ sariya m'a fɔ dɛ lamini bɛnkan don a ye bɛnkan de don mm. bɛnkan yɛrɛ tɛ o nin tɛ bɛnkan wa nin de ka di cɛ ye cɛ fana k'a ka fini ta ka bɔ a bɛ se ka kɛ gasi kosɔn tɛnɛ fini dɔrɔn tɛ o k'a bolofɛnw de a ah, mais a bolofɛn ale bɛ ale nana cɛ de kama wa a nana cɛ bolofɛn de kama i nana i ka furu de kama i cɛ b' i bolo n'a m'a bolofɛnw labɔ ka don i ka so kɔnɔ o bɛ mun de cɛn cɛ tɛ taa si ale fɛ yan cɛ kɔni gansan tɛ taa ale ka so nka ni fɛn dɔ de bɛ don ale ka so o t'i bɔ lamini o t'i bɔ fo i nana cɛ sɔrɔ cogo min na ko f'i k'a bɔ a cogoya la ale nana fɛnw de nɔfɛ wa a nana cɛ ka fɛn de nɔfɛ a nana furu de nɔfɛ n bɛ n cɛ fɛ i nan'o de kosɔn n'a n'a ka minɛn ma o kɔnɔ ale b'a fɛ cɛ k'a ka donfiniw cɛ ka taa n'a ye ale fɛ hmm. eh, n'a ye eh, donfini fila bila fɔlɔ fɛ ah. a ka fila bila filanan fana fɛ a ka fila bila sabanan fɛ hmm. a ka fila bila naani fɛ ale bɛ eh, minɛnw ka tila tila tila i n'a fɔ n'a bɛ taa la yɔrɔ min na a ka fɛn dɔ ka sɔrɔ yen fana hmm. n'a bɛ taa yɔrɔ min na a ka fɛn dɔ a bɛ du caman kɔnɔ koyi a bɛ du caman i bɛ taa sɔrɔ eh, eh, muso fila de bɛ cɛ bolo mɛ a ka dako bɔrɔsi wo a ka pɛɲi wo a ka tulu wo a ka parifɛn wo a bɛɛ bɛ fɔlɔ fɛ yen mhm. n'a sira yan a bɛ bɔ yen cinq heures trente hali dugu tɛ jɛ k'a to yen a bɛ seli dɔrɔn a bɛ taa fɔlɔ fɛ yen O bɛ du caman kɔnɔ habitude lamini o fɛnɛ man nɔgɔn koyi i y'i si bɛɛ kɛ i ni muso fɔlɔ i b'i ka fɛnw bɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔnin kelen k'i k'o ta k'o bɔ yen a man nɔgɔn koyi dɛ lamini cɛ minnu bɛ muso fila furu lamini sani u ka dege a la u yɛrɛ bɛ gêné fɛn min don fɛn duman don a ka d'i ye mɛ sani i ka dege o ko ninnu na a man nɔgɔn minɛncɛ in man nɔgɔn koyi a man nɔgɔn koyi parce que i ka fɛn bɛɛ tun bɛ nin yɔrɔ in de la mm. i degenen bɛ nin yɔrɔ in de la kosɛbɛ fo muso k'o faamuya a bɛ kɛ wo mɛ nka a tɛna se ka kɛ o yɔrɔnin de la a ye e furu a ye muso fɔlɔ furu muso fɔlɔ ka d'a ye a y'a furu e yɛrɛ min furulen filɛ nin i ka d'a ye de a y'i furu mhm. a y'e ta de ka bɔ muso ba joli joli la k'e ta ka na n'a ye a ka so k'i k'a furumuso ye lamini n'a t'i fɛ a b'a kɛ yan mhm. a ye sabanan min furu fɛnɛ a b'o fɛ de a y'o fɛnɛ furu ni a m'a ka minɛn ta ka taa aw fɛ yen ne m'a basi ma yɔrɔ ni ne kɔni don min ka gɛlɛn ne ma n cɛ n ka su ni ne ka su kɔni ma bɔsi n na fo n cɛ mana a ka minɛn cɛ ka taa ni cɛ ko k'a b'a ka minɛn cɛ ka taa lamini o fɛnɛ mankantan tɛ o don dɔ la u n'a fɔ ko cɛ ka minɛn ka ca dɔ fɛnɛ ka so ka tɛmɛ dɔ ka so kan n'a m'a cɛ dun n'a m'a cɛ yɛrɛ dun o t'o bannen ye Parce que ni a y'a ka minɛn cɛ ka taa muso ka kow tɛ yan mm. n'a n'a y'a ka minɛn cɛ sisan musonincinin de ka di cɛ ye n'a y'a ka minɛn cɛ k'a bɛɛ cɛ mm. ka taa bila musonincinin fɛ yen ka dɔɔnin bila muso filanan fɛ yen ka dɔɔnin bila muso fɔlɔ fɛ yen o fɛnɛ kuma bɛ fɔ k'o tɛ sariya ye mm. ko eh, a y'a ka minɛ bɛɛ cɛ a bɛ min fɛ a taar'a ka minɛ bɛɛ d'o de ma a ye e furu ka fara muso fɔlɔ kan n'a y'a ka minɛn to muso fɔlɔ fɛ i t'o to yen wa e mago b'i cɛ de la i cɛ ma minɛn na fo minɛ minɛn ye ko wɛrɛ de ye minɛn to muso fɔlɔ fɛ yen nɔ ni de y'a cɛ kana buguri cɛ n'a ko k'a bɛ minɛn to yen nɔ minɛn to yen nɔ lamini i b'a dɔn a gɛlɛya ye yɔrɔ min ye musow bɛ ɲɔgɔn na min na parce que a ka finiw bɛ yen nɔ ni a bɔra ale fɛ yen cogo cogo hali n'a sɔrɔ ale de bɛ ga la hmm. cɛ mago bɛ jɔ a ka minɛn na a bɛ don muso fɔlɔ ka so kɔnɔna na lamini don o de man di musow ye hmm. gɛlɛya bɛɛ filɛ nin o dɔrɔn de don ou bien hali n'u tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ yen nɔ ale fɛ yen nɔ a bɛ taa muso fɔlɔ fɛ yen nɔ a bolofɛnw bɛ yen nɔ a bɛ t'o ta o bɛ don o ka so min na dɛ o dɔrɔn a ni e sira aw sira ka baro duman kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais ni dugu mana jɛ a mago b'a ka bolofɛn na a ka bolofɛn bɛ muso fɔlɔ fɛ mɔgɔ cɛ muso fɔlɔ y'a ba de ye koyi fo muso k'o faamuya koyi cɛ muso fɔlɔ y'a fɛn bɛɛ de ni muso fɔlɔ tun tere ma diya e furulen min filɛ de i tun tɛ furu koyi ni muso fɔlɔ tere tun y'a cɛ faga filanan tun tɛ furu kuma tɛ sabanan ma n'i y'a ye a ye fɔlɔ furu ka filanan furu muso fɔlɔ femme de chance de don koyi ayiwa baasi tɛ awɔ ala ka hɛrɛw fo ci musow k'o faamuya de min ye min ye o y'o ye de n'i y'a ɲɛfɔ kana ɲina dusukun ka yɔrɔ kɔ dɛ ee dusukun ka yɔrɔ tɛ o u ka bɛn dɔrɔn lamini u ka bɛn ko la muso fɔlɔ i nana i muso fɔlɔ sɔrɔ du kɔnɔ a bonya muso fɔlɔ fana ka cininiw bonya a ka ɲɔgɔn bonya n tun t'a fɛ k'i dɛmɛ kuma la mais n dɛmɛ a bɛ diya n ye mm, a ye n t'i dɛmɛ n bɛ tɛmɛ
eh, misili ko Eh, i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i ni ni muso min degera i ni muso in mɛnna aw degera mhm. i y'a faamu eh, i n'a fɔ a y'a fɔ k'a fɔ ko a plainte déposera voix du cœur kɔnɔ a ka ca ka ca ni bana si ye mhm. eh, cɛ ye n furu a dɛsɛlen don k'a ka minɛnw na yɛlɛma mhm. cɛ ye n furu a ye a b'a muso fɔlɔ de ka so kɔnɔna la mhm. cɛ ye n furu a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan degena bɛ yen i mɛnna so nin kɔnɔ i ka fɛn bɛɛ de tun bɛ i ye min kɛ o la a ka ca ni san tan ye i ye min k'o la a ka ca ni san seegin ye i bɛ don nin so kelen in de kɔnɔ i bɛ bɔ nin so kelen in de kɔnɔ bon maintenant eh, ni eh, muso min bɛ don n'o m'o jate minɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin de ko fo e ka brusquer ka se k'a ah, cɛ to kɔrɔ haraba ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye a man nɔgɔn dusukolo tɛ kuru i b'a fɔ ko kunberekun degenna cogo façon dɔw bɛ a ka gɛlɛn i b'a ye tenkɔrɔ cɛ dɔw b'a fɔ ko ben ko moi je me sens à l'aise plus que chez ma première femme que chez ma deuxième femme mais pourtant ko ma deuxième là ne m'a rien fait ko d'ailleurs a o bɛ min kɛ n ye

i m'a jateminɛ mm -hmm. bon o bɛɛ bɛ kow kɔnɔ ka taa bon maintenant ni mm -hmm. fo musolakaw ka mm -hmm. cɛ ka eh, n k'a mɛn eh, eh, chose eh, fɛnkɛ da eh, mm -hmm. eh, non bamanan da ko ka cɛ kilaki ɲini mm -hmm. o fɛn façon ninnu na a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye mm -hmm. i bɛ jateminɛ de kɛ adamaden ko de don a man nɔgɔn hali dɔɔni a ka d'a ye peut-être a ka taa n'a ka finiw ye mais k'a fɔ ko non ko fɔlɔ de y'a baara ou bien filanan de y'a baara ko de y'a dɛsɛ ka taa yan fɛ o tɛ ko ko minɛcogo de don derinacogo façon dɔw de don a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ non position min don a position nin c'est a position inconfortable mhm. alors que a ka d'i ye i ka kɛ i ka i ka se k'i tila tila tila a naani ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais a man nɔgɔn donc mais ni musolakaw y'a bil'u kun na k'a fɔ ko bon ko non k'i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ se k'a bila kun ninnu bɛ se k'a fɔ k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ muso fɔlɔ de kɛlen bɛ k'a baara k'u k'a kun kunna min ka bɔ an kan mais a dun bɛ taa a dun bɛ taa ka su fila si a b'a ka nasɔngɔw di ni min banana a b'o furakɛ mais a ka fɛnw ka ye yan fɛ o fana y'a dama ko wɛrɛ de o ni muso fɔlɔ n bɛ muso fɔlɔ fɛ o de tɛ kelen ye dɛ f'u k'o de bil'u kun na o delila ayi a mais cɛ minnu sauvélen don o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ mm. o ye cɛso bɛ minnu bolo ah, musow bɛ tour tour kɛ mm. a ka cɛso la oh, a b'a ka so kɔnɔ yen mm. sunɔgɔ man'a minɛ a b'a lafiya yen a ka fɛn bɛɛ bɛ yen ah. oh, ni min ka su bɛ yen o bɛ t'a sɔrɔ a ka cɛso kɔnɔ ale tɛ taa mɔgɔ fɛ yen a n'a denw de b'a ka sow kɔnɔ

Mm.
musolakaw de bɛ se k'o fɔ ne tɛ se k'o ɲɛfɔ n cɛ ka minɛn bɛ n ka so mm. ah. musolakaw de bɛ se k'o ɲɛfɔ valeur bɛ mɔgɔ la n cɛ ka minɛn valeur eh, valeur jumɛn a tɛ mɔgɔ a tɛ muso wɛrɛ de fɛ yan tɛnɛ e yɛrɛ m'a fɔ k'a a ka gɛlɛya a bɛ kɛ o oui mais ale b'a la ka pere cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ san tan kɛ eh, musonin filanan talen don mm. u tɛ se ka u tɛ se ka u bɛ minɛn lata dɔɔni dɔɔni de u tɛ girin k'a ta a man nɔgɔn quoi mm-hmm. fo musow k'o de faamu n ko muso dɔw furu bɛ sa nin na lamini. Mm-hmm. i furu bɛ sa nin na fo falaki k'a sababu kɛ ani cɛ su o su n'a ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ ɔhɔn depuis i ye n furu i ka foyi tɛ ne ka so kɔnɔ mm. a bɛɛ lajɛlen bɛ ne sinamuso de fɛ yen nɔ mm. c'est que i bɛ n sinamuso de fɛ ka tɛmɛ n kan mm-hmm. a m'a faamu de mm-hmm. n'a y'a faamu mm-hmm. walahi a tɛ kɛlɛ kɛ tɛnɛ naamu ne tɛ muso ye n tɛ se k'o yɔrɔnin f'i ye n bɛ cɛ place de f'i ye n cɛ ka minɛn bɛ n ka so a musow de bɛ se k'o kɔrɔ tɛnɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen muso dɔ bɛ se k'i occuper eh, cɛ ka minɛnw na ka tɛmɛ muso dɔ fana kan i b'a ye i bɛ ka i bɛ dɔ bi dɔ jan bɛ cɛ ka minɛnw na kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ kan. lamini ma sɔn k'o yɔrɔnin de fɔ. a kana kɛ gasi ye. a ee i b'a ɲɛfɔ de kɛ. n'o tɛ o b'a la dɔw bɛ yen u labilalen don kojugu muso dɔw bɛ yen u labilalen don kojugu cɛ dun ka magoɲɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ. a ma kan ka labila ni mu cɛ ye e furu sisan nɔ cɛ bɛ jateminɛ de kɛ o a bɛ jateminɛ de kɛ muso dɔw bɛ yen nɔ a sabatilen don cɛ ka fɛn na kosɛbɛ a jijalen don cɛ bololaminɛn na kosɛbɛ a b'a lasagon kosɛbɛ ka tɛmɛ e ka e yɛrɛ e yɛrɛ e yɛrɛ min y'i yɛrɛ bololafɛnw e yɛrɛ ma se k'o lasabati o kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma wa mhm. ni cɛ y'o jateminɛ la cɛ bɛ jateminɛ de kɛ ni cɛ y'o jateminɛ la a b'a f'a kɔnɔ a n'a kɔnɔnako de bɛ kuma o c'est pas la peine ne k'a fɔ n bɛ na ni n ka minɛn ɲɛnama ye k'a bila nin fɛ yen ni n y'a bila fɛ yen nɔ n bɛna n bɛna fɔ n ka minɛn kɔ don dɔ la o bɛɛ bɛ se ka k'a o bɛɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ ye n'o tɛ k'a fɔ de ye ko eh, cɛ ka minɛn bɛ karisa fɛ yen nɔ k'o de kɔrɔ y'a ye a bɛ karisa fɛ ka tɛmɛ i kan o tɛ muso k'o faamu ɛ eh, min bɔra ka kuma sisan ale ye muso fɔlɔ de ye mais cɛ ye musonincinin furu n'a taara ka minɛn bɛɛ bila ni muso fɔlɔ tun m'a faamu dun a tun tɛ problème créer a yɛrɛ da la ko minɛli ɲɔgɔn ma o bɛ yen dɛ Mhm. nin b'a faamu tan mhm. nin b'a faamu ko n cɛ ka bɔrɔsi tɛ na ne ka so kɔnɔna la mhm. ne de ko n ko musolakaw de bɛ se k'o ɲɛfɔ ni cɛ ka minɛnmisɛnninw t'i fɛ yen a ka fini ayi lamini a bɛ jus kan a bɛ jus kan ah. o ye wajibi de ye bon a banna a bɛ jus kan mais i kan'i ka furu de tiɲɛ o kama ah, n'i y'i ka furu tiɲɛ o kama c'est que e ma na furu la e nana matériel de nɔfɛ n'o tɛ o tɛ fɛn o tɛ koba ye o cɛ mana kɛ cogo cogo ni cɛ kɔni fo n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kan so de kɔnɔ mm. n'aw tɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a ka fini tɛ na mais a ka dako bɔrɔsi na jagoya kɔni n'o bɛ na o kana a tɛ ko wa mm-hmm. a tɛ ko n'a bɛ ko kɔni dako bɔrɔsi ni fɛnw kɔni bɛ k'i ka so kɔnɔ mais cɛ dɔw bɛ yen nɔ hali u ka donni sabara mm. u bɛ taa don muso fɔlɔ de fɛ yen u b'i furu dɛ mais u ka minɛn kelen tɛ bila i ka so kɔnɔ o cɛw bɛ yen mm. mais n'i muɲuna ka sabali mm-hmm. i muɲuna ka sabali i muɲuna cɛ bɛ na ni minɛn ye dɔɔni dɔɔni degenan de don mhm. cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye muso furu sisan musonicinin furu n'u tɛ ɲɔgɔn kan cɛ mana bɔ baarakɛyɔrɔ la n k'a b'i tile muso fɔlɔ de fɛ yen nɔ degenan de don ni musonicinin ma n'i ma o n'i ma o yɔrɔnin na n'i ko k'i t'o kun dɔrɔn fɛn min a y'i ka ko b'i k'a ɲagama ye cɛ dɔw bɛ yen nɔ su fɛ e bɛ musonicinin bɛ ga la u bɛ na su ni su de ye u bɛ tile muso fɔlɔ fɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ na 10 heures kuma de musonicinin fɛ yen nɔ o ye mun ye denmisɛnninw bɛ yen ani denmisɛnninw degena ɲɔgɔn na a taatɔ yɛrɛ sili la den dɔw bɛ kasi a nɔfɛ de lamini fo muso filanan k'o faamu n'a t'i fɛ a t'i furu o lamini n'a t'e fɛ a t'i furu a man nɔgɔn cɛw bolo cɛ minnu bɛ muso filanan furu k'u n'u u muso tɛ ɲɔgɔn kan n balimamuso ye bataki ci ka na min ka problème don a ko fini ko tɛ dɛ a hmm. ko a y'a lakɔlɔsi en fait euh, olu olu kɔni tɔ furulen don hmm. mais a kɛlen b'a fɔ ko muso fɔlɔ de bɛ awɔ muso fɔlɔ de c'est c'est elle qui est au centre oh. en fait euh, cɛ cɛ fɛn fɛn ee tɛnɛ nin tɛnɛn eh, nin tɛnɛn denmisɛnninw tɛnɛn du tɛnɛn mɔbili tɛnɛn wari tɛnɛn bon alors que jɛnɛba bɛ yen eh, aminata bɛ yen eh, mais jɛnɛba ni aminata bɛ yen mais o tɛnɛn nin bɛɛ kɛra tɛnɛn na mais tɛnɛn ma se k'a bali muso fila ka furu ka far'a kan dɛ fo eh, jɛnɛba ni umu fɛnɛ k'o dɔn kunba k'o dɔn ko tɛnɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ tɛnɛ ma mais tɛnɛ ma se k'a bali muso fila ka sira wa tɛnɛ ma se k'a bali fɛnɛ ko su tɛ tila an ni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛ ma se k'o bali bon ne ala ne ye cɛ ye nin bonya d'a kan a y'o ni ala ye sa aw fila de nana ka na furu ka far'a kan a faamuna tɛnɛ a ko ni i muso n'i ba ma bɛn ko solution ye mun de ye
lamini ala ka hakili ɲuman amina yarabi lamini ni muso ko ni i muso i furumuso ani i woloba ma bɛn mm. ko mun de ka kan ka kɛ
mais muso pour que muso n'a ba tɛ bɛn
ayiwa mun na muso n'a ba tɛ bɛn ɲininkali kɛ
ah.
mm-hmm. o kɔnɔ o gɛlɛyara dɛ muso diyagoya don muso ye i ni cɛ ba ka kan ka bɛn de lamini mm. n'i b'i cɛ fɛ i n'a ba ka i n'a ba bɛ bɛn ba mana fɛn o fɛn k'i la lamini i cɛ m'a k'i la i cɛ de y'i furu min ka gɛlɛn furu kɔnɔ o ye cɛ de ye i b'i cɛ de filɛ n'i cɛ de y'a k'i la i b'o de lajɛ mais cɛ ba e ma furu cɛ ba kama i furula i furukɛ de kama wa e de ka kan ka duwawu ɲini cɛ ba fɛ k'a d'i ma an ka tabiya la dɛ i ka kan k'o kɛ n'i b'i cɛ fɛ i cɛ ma se ka fɛn fɛn k'a ba ye ni furumuso ɲuman nana o de bɛ fɔ muso bɛɛ ɲɛna i furulen min filɛ nin cɛ ba y'i ba de cɛ fa y'i fa ye cɛ dɔgɔnin y'i dɔgɔnin o de bɛ fɔ muso bɛɛ ye n'i bɛ taa furuso la munna e ni cɛ ba tɛ se ka bɛn e dun n'a fɔra e ɲɛna k'e ka taa waraba nɔnɔ ɲini ko o bɛ cɛ minɛ k'a d'e ma musow bɛ t'o ɲini k'o sɔrɔ ko lamini waraba dun ye mɔgɔ fagala de cɛ ba dun tɛ mɔgɔ faga o e n'o tɛ se ka bɛn cogo di o de bɛ bonya ne hakili ma cogoya bɛɛ la ko lamini ko mun na mun na denmisɛnninw tɛ se k'u cɛ ba kun
ah, k'a kun i b'a kun de i k'a dɔn k'a fɔ nin musokɔrɔba ye e bɔra i ba min fɛ yen nɔ i y'o kun o bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'i la i b'o kun wa e kɔrɔkɛ muso olu bɛna du kɔnɔ ni e kɔrɔkɛ muso sera e ba ma e bɛ wuli k'i cɛsiri mɛ ni e nana i cɛ i cɛso la e b'a k'i cɛ ba la e dun tɛ sɔn a ka k'i ba la lamini musow ka sabali i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛlɛni turu de don lamini mm. i fɛnɛ don dɔ la i fɛnɛ bɛ kɛ burantigi di n'i ye juru min don dɔrɔn a bɛ sara i ye dɛ i k'a miiri ko musokɔrɔba in filɛ nin cogo min na ko don dɔ la k'i fɛnɛ bɛna kɛ musokɔrɔba di i ka du kɔnɔ i denkɛ fɛnɛ de bɛna muso furu n'o ko k'a t'e fɛ lamini a bɛ bɛn i ma mm. a tɛ bɛn i ma cogo min na mɔgɔ n'i ye ko lajɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn lamini i ka kan ka hakili sɔrɔ quoi ne bɛ min fɔ a ye a ka a ka muso a ka a furumuso bila ka se mɔgɔkɔrɔbaw ma u ka hakili ɲuman d'a ma a m'a faamu de a ka se k'a cɛ ba kun a k'a kun a kɛra sugu sugu ye lamini a k'a kun a k'a cɛ ba kun a cɛ yɛrɛ kama a k'a kun furu kama a k'a kun ko woro tan de kama ale bɛ nin furu in na wa cɛ ba mana fɛn fɛn k'a la a k'a bɛɛ lajɛlen kun a ka furu kosɔn o la n'a y'o kɛ dɔrɔn a ye juru don ala la wa ala dun bɛ se juru ɲumanba sara ala tɛ juru don mɔgɔ la dɛ mɛ a bɛ se juru ɲumanba sara la n'a sera k'o kun ale fɛnɛ buranmusow bɛ na don dɔ olu fɛnɛ b'ale kun
selen ko
dusukun bɛ se ka kuruko kunbri kun wa lamini bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa n y'a fɔ ne tɛ baga n denmuso in ma ko n bɛ baga n denkɛ de ma min fɔ n denkɛ ɲɛna ni i muso n'i ba tɛ bɛn lamini ko fila don dɛ e bɛ kɛ dangaden walima i muso furu bɛ sa ko fila don dɛ e bɛ kɛ dankaden ye parce que i muso ka di i ye hmm. e bɛ kɛ dankaden ye kelen ayiwa i ba ka di i ye muso furu bɛ sa hmm. ɔ e de b'i nana ni muso ye
ni muso diyara i ye i bɛ kɛ dankaden ye n'i ba diyara i ye i muso bɛ taa a bɛ taa dɛ

a mana kana bila i ba la ko ye n'a donna i kana kana eh, i ba ladon de parce que o ye muso ye o e ye cɛ ye ko dɔw bɛ e tɛ se k'o kɛ o bɛ na nin ba kɔrɔ o b'a ladon ɔ o b'a ladon mɛ a bɛ ladon ni ni e yɛrɛ ka ɲɛkunna de ye o dugu mana jɛ taa i ba lajɛ n'i ye ɲɛ min sɔrɔ a kun dɛ n'a ma ɲɛ bɛ nin cogo in na bi an k'an janto nin na e ni musonin tɛ bɛn ko la ɔ mɛ ni dɛsɛra o la ko e muso min ka di ye la ye ko fila min fɔ a bɛ k'o ye dɛ ɔ kɔni min fɔ denkɛ ɲɛna a k'a cɛ siri de ko i y'i cɛ siri dɛ ni ba in ɲɛ datugula don o don ka nin ko in to ten a ye ko sɔrɔ o don dɛ
a bɛ faamu a ye ɲininkali de kɛ a ko yala ni n'i muso n'i ba ma bɛn k'i kan ka mun de kɛ bɔn n'a ma bɛn fefefe bɛn e yɛrɛ tɛ yen fefefe o sariya ko a k'a ta ka bɔ a ba kan a ka yɔrɔ ɲini a ka taa muso in bila yen

musokɔrɔba a y'a si bɛɛ kɛ ka e balo ka ɲani sugu bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba ka furu la bi ala ye e balo ka muso di e ma o muso nalen n'o ko k'o tɛ fɛ ka ba ye mm. k'a tɛ tobili kɛ ka di ba ma dɔw yɛrɛ hali tobili u tɛ se k'a kɛ ka di ba ma mm. musokɔrɔba lamini dɛ bi bi in na ji yɛrɛ de jiginnen don denmisɛnninw tɛ buramuso yɛrɛ de fɛ bilen lamini e ma ye da caman datugulen don wa e ma ye bulon tɛ daw sow la bilen musokɔrɔba tɛ du kɔnɔ e lamini yɛrɛ bɛ kasi n'a ye don o don musokɔrɔ n'i y'a ye ko caman bɛ kɛ bi mali kɔnɔ musokɔrɔbaw tɛ du kɔnɔ bilen
musokɔrɔbaw dɔrɔn tɛ mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔkɔrɔbaw kɛ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ du kɔnɔ bilen mm-hmm. fɔlɔ in na mɔgɔkɔrɔba a sigilen a bɛɛ bi k'a ɲɛna mm-hmm. ale bi a bi tila a b'a ye ale de b'a sen da ko caman kan a b'a bɛɛ furakɛ a b'a bɛɛ furakɛ yanni yanni dutigi yɛrɛ ka bɔ a kalama mm-hmm. n'a dɛsɛra min na dutigi bɛ bɔ o de kalama aa karisa e ni nin npogotigi nin bɛ pɛrɛkɛ-pɛrɛkɛ na ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ bolo la kala min na nin n tɛ fɛ k'a ye n'a ma dabila ni dutigi nana ni denkɛ nana n b'a f'a ye fɛn ma bɛ dabila lamini fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun sigilen don mɔgɔkɔrɔba tun b'u sigi hali n'a y'a sɔrɔ muso bɛ baarakɛyɔrɔ de la ni dugu jɛra musokɔrɔba bɛ t'i sigi baarakɛla kɛrɛfɛ fo na ka mɔ lamini mm. na bɛɛ ka sori a bɛ sɔrɔ ka wuli ka bɔ yen mm-hmm. a b'a kɛ kun de kosɔn
et puis tant k'a bɛ so kɔnɔ mm. tant k'a bɛ so kɔnɔ tiɲɛni tɛ kɛ ayi tiɲɛni tɛ fo fo ka faamuya de bi denmisɛnninw ko n den n cɛ n kelen ni n cɛ ni n denw de bɛ yen olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ quoi lamini musokɔrɔbaw sɛgɛnna musokɔrɔba dɔw bɛ du kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ kɛlen don ka etazi jɔ musokɔrɔba bɛ dugumana na muso n'a denkɛ n'a muso muso bɛ bɔ a n'a ka buramuso b'a ka talon mankan dɔrɔn de mɛn lamini sɔgɔma a taatɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛna don a ka mobili kɔnɔ a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la talon mankan de ye musokɔrɔba ka folikan ye koyi a b'a dɔn k'a fɔ n denkɛ muso bɛna taa baarakɛyɔrɔ la a tɛ don musokɔrɔba kan ka musokɔrɔba fo fɛn b'a kɛ a t'a fɛ k'a ye parce que musokɔrɔba in yɛrɛ tɛ foyi tiɲɛ i ye a bɛ du kɔnɔ dɔrɔn o de man di i ye n'o tɛ musokɔrɔba in bɛ se ka mun bɔ i ka ko la foyi se foyi t'a ye ɛ lamini an ka sabali koyi e dun b'o lahɔrɔma de la n'i y'a ye o denkɛ ye etazi jɔ dɔ de sɛgɛnna koyi a kɛra dɔ ka ɲɛkumu de kan lamini a faamuna an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ɔhɔ a bɛɛ